balima bamanankanmɛnnaw aw minnu bɛ k'an lagɛ nin waati in na chaque pro tv mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka kunnafoni lakika ka ta ka di aw ma nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana lahala kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ mali haut conseil islamique maa ɲɛma ale denkɛ n'o ye badara ali usumani hayidara a n'a ka cɛdenw n'o ye k'a dɔn k'a fɔ association an ka bɛn maaya la o ye lajɛ belebele k'o boloda bamakɔ kunun i k'a dɔn k'a fɔ lajɛba in kun tun ye min ye ka se ka taa nin waati na ka taa ɲɛfɔli kɛ diinɛ maa bɛɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na sabula maa dɔ bɔra nin waati na ni tile fila in kɔnɔ k'a da sago fɔ mali silamɛdenw ma fo ka taa bila kerecɛndenw ma i k'a dɔn k'a fɔ fo ka taa ka kuma tanama dɔw fɔ an kunti mamadu ma kisi ni nɛɛma b'a kan fo ka taa bila masa arahamani ma k'a jira k'a fɔ ala ko in i k'a dɔn k'a fɔ ka sɛbɛkɔrɔ lagosi a ko fɔlen a ko ma taa maa caman kɔnɔ dimisira fɛ o nɔgɔni bɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ association an ka bɛn maaya la n'i y'o fɔ an ka jamana kɔnɔna na olu ye association min ye k'a dɔn k'a fɔ mali diinɛ maa bɛɛ lajɛlen dɔɔni dɔɔni bɛ a la k'a daminɛ an ka ladala dugutigiw fo ka taa bila donsow ani k'a dɔn k'a fɔ kerecɛn diinɛ tigilamɔgɔ hali ni minnu tɛ diinɛ na i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔɔni bɛ a la an b'a jira aw la k'a fɔ badara ali usumani hayidara kuma dilen a ma a y'a jira k'a fɔ nin waati na ko mali ye jamana ye min danbe jamana don i k'a dɔn k'a fɔ hɔrɔn jamana don jamana min kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ yen u bɛ jamana in kunnagoya wa fana olu tɛna sigi abada k'u bolo da u sen kan u bɛna mun fɔ ni tigilamɔgɔ ye u ka se ka nin ko sugu kɔni dabila an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔna na dɔ ka se ka bɔ ka da sagona kuma ni k'o fɔ an ka diinɛ tigilamɔgɔ ma k'an ka silamɛya diinɛ ni k'a lagosi badara ali usumani hayidara a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni labɛnnen don ka se ka kunnafonidi ni k'o kɛ k'a fɔ maaninfinw ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ala ko ye ko nin ye fɛn dɔ daminɛtɔ ye an ka jamana kɔnɔna na ka se ka futinɛ ani kɛlɛ ni k'a daminɛ an ka jamana kɔnɔna na k'o ye fɛn olu tɛna sɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'o bolo da o sen kan badara ali usumani hayidara a y'a jira k'a fɔ nin waati in na bi bi in na an ka jamana kɔnɔ olu labɛnnen don ka se ka diinɛ ni k'a walawala k'a fɔ ala ka jɔn ye walasa an ka se ka an ta ani an bila dɔn n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa nizɛri min ye k'a dɔn k'a fɔ nizɛri bi bi in na nin waati in na a kɔni ka kalan sabula cedeao kɔni bɛ ka sansiyɔn sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka ɲɛsin nizɛri ma an b'a jira aw la k'a fɔ kɔdiwari jamana kuntigi n'o ye alasan dramani watara ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati na ale kɔni labɛnnen don kolo ani pasa ka se ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa kɔdiwari jamana kɔnɔna na maa ba saba ka daminɛ maa kɛmɛ seegin ani maa ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn an'a kunkanfɛn k'o bila ka taa nizɛri jamana kɔnɔna na ka se ka taa bazum ka segin fanga na k'an bɛ don min na fɔ bibi na ko demokarasi ko i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka sinsin farafina jamana kɔnɔna na wa fana olu tɛna jɛn n'a ye abada ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ jagoya fanga ani k'a dɔn k'a fɔ ka fanga taraki k'i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka dabila an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ alasan daraman watara a ye kankarama gosi ni k'o ta k'o ɲɛsin abuduraman cani n'a ka cɛdenw ma u ka se ka fanga bila ko n'o tɛ ko seedaw i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛkɛcɛw kɔn bila ka taa nizɛri jamana kɔnɔna na ka se ka taa dan sigi cani n'a ka cɛdenw na walasa u ka se ka fanga kɔn bila halisa o kɔdiwari jamana kɔnɔna na an bɛ to yen min ye loran kudu gbagbo ni ale tun ye k'a dɔn k'a fɔ kɔdiwari jamana kuntigi kɔrɔ ye a y'a dama suɲɛ k'a jira k'a fɔ nin waati in na kudeta min n'a kɔn kɛra nizɛri jamana kɔnɔna na a ma bɛn i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔn b'a ko in sɛbɛkɔrɔ kɔn nka ko min bɛ k'ale kɔn kamanagan ko sedaw kɔn bɛ k'a fɔ k'a bɛna intervention militaire ni k'o kɛ niger jamana kɔnɔna na k'o ye fɛn ye k'o ye farati belebeleba ye k'a bɛna kɛlɛ de ka na k'a dɔn k'a fɔ ka kɛlɛ kɛ afrique de l'ouest kɔnɔna na ko fɛn min don ko a cɛ man ɲi k'a b'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ sedaw jamanakuntigiw fɛ o ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ nin ko in a kɔlɔlɔ a tɛ taa abada ka niger ka denw n'o ye sivilako k'olu to abada o b'a ɲini a b'a ɲini sedaw jamanakuntigiw fɛ o ka segin ka tuguni ko kura ka bolo da o dusu kan ka diplomasi i k'a dɔn k'a fɔ ka tɛmɛ ni négociation ye ko n'o tɛ ko n'o kun taara ni kɛlɛ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ko gɛlɛya dan tɛ ko n'i sigi k'a lajɛ k'a bɛ san caman bɔ Niger kɔni bɛ degun kɔnɔna na fo ka taa bila jamana caman de bɛ yen minnu bɛ dingɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye k'a to yanni k'a to CEDEAO k'a fɔ k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛcɛw bila ka taa Niger jamana kɔnɔna na kabi fɔlɔ o tun bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko ninnu na ninnu ka se ka dabila an ka jamana kɔnɔna na ko n'i mɛn ko kudeta k'i k'a dɔn k'a fɔ kudeta kɔni bɛ kɛ jamana yɛrɛ kun kɔnɔna na nka a tɛ kɛ ni ko ɲuman de bɛ k'a to a bɛ ka kɛ o ko ninnu ka se ka dabila an ka farafinna jamana yɛrɛ kɔnɔna na Laurent Gbagbo a y'a jira k'a fɔ ale b'a ɲini CEDEAO fɛ walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in na o ka se ka jisuma k'a kɛ a fura ye ka sigikafɔ kuma n'an k'a ma ko négociation o ka taa n'o baara ye walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kelenya a ka se ka na Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye halisa Niger ani Faransi an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na da kɔni bɛ emmanuel macron n'a ka gouvernement ka sinɔgɔ to yen abada ka sabu kɛ min ye niger uranium a bɛ sɔn ka taa ka dan kɛ ka niger faransi kɔni to sabula min ye k'a dɔn k'a fɔ general abdourahamane tiani a kɔni ye daw kɔni sɔgɔ nin waati in na sɔrɔ fɛn o bɛ kɛ sababu ye ka taa faransi ka kalankanw kɔni da sɔgɔ ani ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ min bɛɛ lajɛlen ka se ka bali ka taa faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya o de ye uranium ye an b'a jira aw la k'a fɔ general abdourahamane tiani a y'a bolo kɔni da uranium kɔni kan min kɔni min bɛ ka bɔ Niger jamana kɔnɔna ka se ka taa France jamana yɛrɛ o kɔ kan o ka se ka dabila a ko kɔni a bɛ ka France kɔn kamanagan an bɛ don min na fɔ bibi na o b'a jira k'a fɔ degun bɛ France kɔni kan sinɔgɔ tɛ France sabula min ye kari k'a fɔ France bolo a kɔn bɛna bɔ Niger ko la an bɛ don min na fɔ bibi na yanni ka to an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin an dɛmɛbaaw ma Sɛk Tangara Nana fa ale ka butigiba in kɔnɔ Bamakɔ suguba kɔnɔna na tvs moto lakika minɛn sɔrɔli don an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ani k'a barikada dolo caractère Umar Jara ka dolo dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an ka marabolo kɔnɔna na Sikaso an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Sirakɔrɔ morikɛ kelen Dawuda Tarawele an b'a fo k'a barikada ani k'a waleɲuman dɔn daduma tigi ko a wa ni ce an bɛ dugawu de kɛ sa